Си къуэшхэ, си шыпхъухэ. Мы сэ ныщхьэбэ къыжысӏэр зыжесӏэр си анэщ. Си анэм и ныбжьэгъу зэрыфхэмысри солъагъу, ауэ сэ ныщхьэбэ Си анэм зэрыжесӏэм хуэдэу пщэдей фи бынхэм къывжаэжынущ. Ауэ щыхъукӏэ, фи жагъуэ фымыщӏу, си анэм жесӏэм фыкъедаӏуэ. Си анэ, си анэ лъапӏэ, леишхуэр къыщыщӏауэ адыгэр дунейм дытетщ. ар псоми дигу къоуэр. Сэ си гукъеуэр ныщхьэбэ узохьэлӏэ, си анэ. Сэ си гукъеуэр уэ уэзмыхьэлӏэмэ зесхьэлӏэн сэ сиӏэжкъым. Адыгэр икъухьауэ зырызу дыкъэнэжа. Лӏы ухъуащ, лӏым ящӏэр ядэщӏэ жыпӏэри сыкъыдэбгъэкӏащ, си анэ. Дунеишхуэр жэш кӏыфӏу сэ солъагъу, жыжьэу сыплъэми цӏыхухэри солъагъу, атӏэ цӏыхухэм дэ дыкъызэращӏэнур дэ ди бзэра, дызэрыхэтынур ди хабзэра? Дызэрыдэкӏуэнур ди лӏыгъэмрэ ди щхьэхуэмрэ? Ди бзэр мэкӏуэдри, дэ адыгэми дыкъэщӏэжыркъым. Ди хабзэр мэкӏуэдри, цӏыхум дэ декӏужыфыркъым. Щхьэхуитыныгъэ диӏэжтэкъыми, лъэпкъыу щыӏэм яужь дыкъина, си анэ. Я бзэкӏэ еджауэ, я бзэкӏэ тхэжа лъэпкъхэм, анэ, я ӏэщӏагъэр уафэм нэса, мазэм нэс дэкӏуея бзэ хьэхукӏэ щӏакхъуэм деджэу адыгэр дыкъэнэжа. Хьэхум дагъэр теткъым, бзэ хьэхум дытехьауэ дэ докӏуэд. Дымыкӏуэдыну фыхуеймэ, анэхэр, дэнэ фыщыӏэ, фэрагъэ дызибыныр, си анэ? Ди бзэр ӏэфӏщ, ди хабзэр дахэщ, ди щӏалэр бланэщ, ди бзылъхугъэр къабзэщ, сыт ди лажьэр дыкӏуэдрэ, си анэ? Дымыкӏуэдыну дыхуейуэ дэ дыбогъэкӏуэд, си анэ. Диӏащ хьэщӏэщхэр. Шыгъу пӏастэ и хьэтыркӏэ хьэщӏэр къеблагъэрт хьэщӏэщым. Езэшам зигъэпсэхуну къыщӏыхьэрт хьэщӏэщым. ӏуэху зиӏэм кърихьэлӏэрт и ӏуэхушхуэр щызэфӏэкӏ хьэщӏэщым хьэщӏэщыбжэр ди адэм щыхуищӏыжым сыт хужепӏат си анэ? Уэлэхьи, зыри жумыӏа! Жылэ зэлъэфэныр духри зыдгъэпсэхужащ, жари тӏысыжащ сэ си анэри фэ фи анэри. Абы щхьэкӏэ дэ ди анэхэри нэхъ пшэр мыхъуа, нэхъ дахи мыхъуа, ауэ бзэ димыӏэжу, хабзэ димыӏэжу дыкъэнэжа. Ди бзэр ӏэфӏщ, ди хабзэр дахэщ, ди щӏалэр бланэщ, ди бзылъхугъэр къабзэщ. Сыт дэ ди лажьэу дыкӏуэдрэ, си анэ? Дымыкӏуэдыну дыхуейуэ дэ дыбгъэкӏуэд, си анэ. Уэ, си анэ, мы бжесӏэр жагъуэу умылъагъу. Уи жагъуэ сымыщӏыну Тхьэм къыстрилъхьащи, ар сэ си къалэнщ. Жэнэтым и нэхъыфӏыр уэ уи лъэщӏагъым къыщӏигъэуващи, сыхуэмысакъымэ, ари сфӏэкӏуэдынущ, си анэ. Адыгэ быным я бзэр яфӏэмыкӏуэдыну анэхэм схуелъэӏу. Си анэр зыгуэрхэ къызжеӏэ. Къызэхэфхми сщӏэӏым, ауэ си анэр къызэупщӏ. Уэ си щӏалэ, жи. Сэ къызжыпӏар ирикъуащ, сэ къызгурыӏуащ псори къызжыпӏахэр, ауэ уэ уи адэмрэ уи адэ къуэшымрэ щхьэ зыри яжумыӏэрэ, жи? Си анэр къыспоплъэ си адэмрэ си адэ къуэшымрэ яжесӏам къедэӏуэну. Уэ, си анэ, абыхэм гущӏэгъу яхэлътэкъыми, леишхуэр къыдаха. Пцӏыкӏэ дагъэгуфӏэри, жагъуэгъу гъэгуфӏэу дыкъагъэна. Лъэпкъ ӏуэху жаӏэри ӏуэхур кърахьэжьэ. Зи ужь итыр я щхьэ ӏуэхущи зэзэгъыркъым, адыгэ быныр дызэмызэгъыжу дыкъызэхуэнэжащ, си анэ.

Сэ си гукъеуэр нывжесӏауэра? Щӏакхъуэкӏэ дылъаӏуэркъым, щыгъынкӏи дылъаӏуэркъым. Дыщӏэлъаӏуэр ди бзэра, ди хабзэращи, маржэ хъужыхэнхэ ди бзэр мыкӏуэдыжыну абыкӏэ дыныволъэӏу. Тхьэми дынывогъэлъэӏу. Си къуэши, си шыпхъуи, ди лъэпкъыр упсэу, ди жагъуэгъур кӏуэд Тхьэм дигъэпсэухэ.